pa mzati ine langa dzina ndi crispin dzimbiri malo mwa mkozi komanso mulusi wa pologalamu imeneyi mese mazi akaola pamakina pali josomera tili kuno kwa group village chimwala ta chikumbu mboma la mulanje kumene tifuna ticheze ndi alimi kuchokera ku msika wa njala epa kumeneku kumachitika ntchito za ulimi wosiyanasiyana maka wa mbewu za kasakaniza. Akulima mbewu zosiyanasiyana koma mosakaniza potengerano ndi mavuto a kusintha kwa nyengo. Bungwe la CARD limene timatchula kuti Churches Action Relief Development CARD ndi limene likuthandizira alimi kuno ku msika wa njala EPA kuti azichita ulimi umenewu komanso mosogozedwa ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe lija la Bread for the World. nawo tabwera kuno chifukwa chonena kuti kuno kuli uh, chionesero cha zaulimi ataphunzira phunzira ataphunzisidwa phunzisidwa ndi alangizi anati ayi tifunano tionesere zimeneno tinaphunzisidwa ndi alangizi kuti zabala zipaso zanji chimene ndikupempheni chonena kuti tikhalire limodzi pamene ndifuna ndicheze ndi anthu osiyanasiyana alimi komanso alangizi ngakhalenso akuluakulu kuchokera ku bungwe limene la CARD ngakhalenso ku bungwe limene la Bread for the World kuti atifotokozere zokhuzana ndi ulimi umene ukuchitika malo ano. Mmodzi mwa alimi amene ndawapeza pano ndi amenewa ndi ah, Mayi Edina Gray ndi choncho Eh, muli bwanji? Tili bwino kaya inu. Tili bwino. Zikomo. Tafika kuno chifukwa chonena kuti kukuchitikira chionesero cha zaulimi. Eh. Tatifotokozerani kuti ulimi umenewu munauyamba bwanji? Chinalinso chaka chanji? Oh, ine ndi dzina langa ndine Edina Gray amene ndapezeka pamunda pano pali ulimi wa kasanganiza. Mhm. Ulimi umenewu unayamba chaka chatha 2023 mu Novembala. Ulimi umenewu ndi wa kasanganiza mitengo ndi mbewu zina zosiyanasiyana monga mukuona pali nthochi, mitengo gilisidiya, amapulesi komanso zina zosiyanasiyana, chimanga, amalikodi, nsatsi, cham'mwamba, mitengo yambiri imene ili m'munda muno yobwezeretsa nthaka m'munda. Ulimi umenewu atabwera a CARD anatipeza kuti tifuna tipeze malo oti tilimepo ulimi wakasakaniza, mbewu ndi mitengo. Koma mmene amatiuza timaona ngati anthuwatu akufuna kutisokonezera mapologalamu athu, mpaka akanene kuti asanganize mbewu mitengo. zosiyanasiyana ndi ujeni zingagwire ntchito? Koma kenako tinavomereza ndi eni nyumbawo ndi afumu anavomereza ndi eni mundawo. Titavomereza tinaona kusinthika. Anatibweretsera mitengo ija monga mukuona nthochi, mitengo yosiyanasiyana imene ili m'mundamu, mbewu zosiyanasiyana zimene zili m'mundamu tikudzala mophatikiza, mosakaniza. Kenako anayamba kumatibweretsera zimanyowa kumaikamo ngati za mpunga, kumapanga zina anatiikamo. kenako ndithu titasalaza-salaza bwino-bwino, kenako titazala mbewu zathu zija tinaona ndithu zikusintha zikubwera zobiliwira zabwino zooneka bwino. Kenako chinayamba ndi chimanga, tinaona chimanga koma sitinathire fetereza tinangothira mankhwala athu amadzi omwe timaphunzitsidwa aja ndi zina ndi zina, fetereza wa mbeya ndi kuthira koma chimanga chinabereka chimene chinali chimanga. Ndipo tinaona kusintha kwa nthaka mmene amabwera a khadi nthakayo ili yofiira yopanda nthaka yosaoneka bwino ndithu ngati pompa paima inepa. Koma khadi yatasonyeza zimene zija upangi, upangiri umene tinapanga nthaka inayamba kutani kusintha. Ndiye muone tikaponda tikapita munda umene kuli mbewu zathu zakasakaniza tikungoti pofu pofu kulinga kuti mitengo yomwe anatipasa a khadi kudzala m'munda muja inali yonse yoonjezera nthaka chonde m'munda kuti kubwezeretsa chonde chija kuti nthaka yathu isinthike. Ndiye tinaona kuti ulimi wakasakaniza ndi ulimi wabwino ndithu ndipo timachedwa. Mbuyo monsemu zikanakhala kuti timapanga chonchi mwina bwezi tili pena pache. Mhm. Chifukwa pa chaka chimodzi chomwechinso mwina chaka chachinayi taona kusintha kale mmene mukuoneramu zina ndi zina tayamba kuchotsa muziona sasizidya tachotsa momu komanso mapulesi ndi awo akubereka komanso mapapaya akubereka komanso chimanga kamene kano ndi kachitatu munalinso nandolo tinachotsa kudziwikadi kuti ulimi umene wakasakalira mbewu ndi mitengo ndi ulimi wamphamvu ndithu ndipo ndi wabwino watithandiza ndipo khadi a yationetsa masomphenya athu patsogolo. Kom. Mukusiyanitsa bwanji kupatula mu zokolola zimene mwatchula kuti mukutha kulima katatu pa chaka komanso chikakhala chimanga chomatuluka ndithu cha thanzi chikuluchikulu koma pa nkhani yokhudzana ndi kumunda kasamalidwe ka kumunda siwopatsa busy poyerekeza ndi ulimi wongolima mbewu imodzi pa malo? a Wongolima mbewu imodzi pa malo ndi ulimi wachabe. Chifukwa mbewu ija ukailima pakamodzi kamodzi kaja kaudzalapo chimanga monga mmene inavutira ng'amba mwina wa- watalikana ndi mtsinje iya iyi wayandikira mtsinje ndiye kuti ukangochotsapo mbewu ijanso ubwino onse wathera pati wathera pomwepo pomwe uyu ndi kasakaniza amene tachotsa chimanga nthochi yatsala ili mmunda momo nandolonso tachotsa mapulesi tikudya mapapaya tikudya komanso muli monga achamwamba amene aja ndi mankhwala agilirisidiya ndi mankhwala amene akupanganso zowonjezera nthaka mmunda ndi zosiyanasiyana zili mmundamu tikachotsa china china tikusa- tiku- chikutsala momo komanso tikuzala china tikungosinthanasinthana ndiye kuti pakhomo pathu pakhoza kukhala pa mwana alirenji chifukwa tazala zinthu zakasinthasintha zoti zingatibweretsere ndalama pakhomo pathu china chikuchoka china chikubwerapo china chikuchoka china chikubwerapo chokhuza ndalama Pokhala Lead Farmer, mungalimbikise bwanji alimi amene azungulira kuno ku msika wa Njala EP kuti azichitako ulimi umenewu wa kasakaniza? Ine monga ine Lead Farmer, kuwalimbikisa anthu ndikhoza kuwalimbikisa komanso ndinayambapo chifukwa mu gulu mwathumu muli anthu 20. Pa anthu 20 anaphunzira pamenepa zimene tikuchita pamenepa, aliyensenso akuzisamutsa pamenepa kumakapanga m'maminda mwawo. Kuoneka kuti zinthu zikuyenda. Komanso tili ndi magulu ena aang'onoang'ono oti apa palibe. Monga ine Lead Farmer ndimapita kwa afumu. Kusonkhanitsanso msonkhano mafumu ena amene a, a anthu awo asakutengapo mbali ndi kuwauza kuti afumu muyenereka muwauze anthu anu atengepo mbali ku zili, kulima ulimi waka chani, wakasakaniza ndi umene ungatithandize ife patsogolo chifukwa kuti tililire izi za ma fetelezazi sizingatithandize. Feteleza masiku ano ndi odula kuti ukampeze koma apapa apa sitithirapo feteleza ndi manyowa basi kupanga ka mbeya kathu kutani zimene zija zikutithandiza. Eh, ndi anthu ami ba- magulu ang'ono ang'ono ndimathandiza motero. Tathokoza Kalabu kwambiri. ang'ono ang'ono. Tathokoza kwambiri. Eh. Munati dzina lija a Edina Giri. Aidi na gire. Lead Farmer. Lead farmer. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mmenemo ndi mmene tachezera ndi mtsogoleri wa alimi kapena kuti Lead Farmer pamalo ano ochitira za ulimi a msika wa Njala EP ndichezekonso ndi mmodzi mwa alimi a pamalo pano. Amayi tasenderani pafupi, a tamva kuti inunso ndi mmodzi mwa alimi amenenso mwalandira nawo maphunziro, mwaphunzira, mwachitakonso mbali yanu. Poyamba tatiuzani dzina lanu. Dzina langa ndine Priska Daftala. A Priska Daftala, Eh, mukusiyanisa bwanji ulimi wakasakaniza ndi ulimi umene mwakhala mukulima mbuyomo kadi isanabwere kuzakuphunzisani? A, Kusiyana kulipo kwakukulu kutengera ndi mmene kale zinalili, mmene timakololera kale ndi panopa ndi zinthu zosiyana. Chifukwa kale munda wanga ndi waukulu komano ndimakolola thumba limodzi ndi hafu. Koma panopa chaka chino chomwe ndinalima, ndinalima ndipo ndinakolola matumba 7 a chimanga. Koma osaika fetereza, osaikanso mankhwala. Simunaike fetereza? Sindinaike fetereza, ndangopanga manyowa basi. Ndi chimanga chokha chimene munalima kapena munaphunzitsidwakonso kalimidwe ka mbewu zina? A. Ndinalima chimanga, ndalimanso nsatsi, ndalimanso mabulosi, ndayamba kudya nthochinso zili m'gulu limenelolo chifukwa munda wanganso uli ngati umodzi mwa munda wachitsanzo. Nsatsi a, amakuphunzitsani, amakulimbikitsani, amakuuzani kuti muzilima, amati zimagwira ntchito yanji? Nsatsi zimagwira ntchito magulu atatu, zomwezo amatha kuyungulamo kupanga mafuta Oho. akazinga. Momwemo amapanga mankhwala a ziwengo, omwewonso ndi mankhwala a azimayi. Azimayi Eh, utani? Nanga simangoti mankhwala azimayi mwina nkutheka ali wazimayi ena ake akutionera akutimvera Mm. a- a- ali nazo nsatsizo koma sadziwa kunena kuti ndi mankhwala. Masamba ndi mankhwala a azimayi mm. kumbali ngati ya makono kumuzi ngati kwathu kuno eh, kumbali ya mmatauni samazikhala nazo bize komano kumba, kumbali ya kumuzi kuno mm. anthu amakhala nazo bize sitichedwapo kwambiri pamenepo eh. tamvesesa amene mwatero koma pali alimi ena amene amakakamirabe ulimi wakalekale mm. ulimi wamakolo mm. mungapemphe kapena mungawazindikirise bwanji zakufunikira kochita ulimi wakasakaniza Alimi amenewo ndingawapemphe kuti asatire ulimi omwe tikupanga osatembenuza mizere ongo komanso osagwiritsa ntchito fetere fertilizer panopa fetereza wadula kuti tikapite mmasitolo tikupeza ati 80,000 thumba ndiye kuti alimi ngati ifeyo komanso ife ndi anthu ngati ovutika kuti tikakwanitse fetereza matumba awiri sitingatani sitingakwanise komanso fetereza uja akumaotcha ujeni nthaka yathu mm. ndiye tinaona cha nzeru ah, bungwe limene litatiphunzisa ndipo ineyo sindimalakalaka kulowa gululi bungwe limeneli koma nditangophunzira komanso kumva ni mmene zinthu zikuyendera mm. ndinachitenga chisa- chachisanzo kuti zimene zintakhala kundayerekeza bwanji kumunda kwanga mm. ningaone kusintha kotani koma panopa ndilimbikise alimi amene akundimvera kuti asamagwiritse ntchito fetereza wa kusitolo, azigwiritsa ntchito fetereza wopanga tokha ngati fertilizer, Mbeya komanso bio fertilizer. Tathokozani Akadi amene akuphunzitsani upangiri umenewu. Ineyo Akadi ndikuwathokoza chifukwa choti njala m'nyumba mwanga inalimo komano panopa pamene ndikunenamu matumba atatu a chimanga ali m'nyumba. Ndikuwathokoza bungwe limeneli kuti likadzamatisiya atidzakhala taphunzira zambiri. Tidzalirira komatu sitidzalirira kwambiri chifukwa choti atiphunzitsa ndipo panopa njala sitidzaionanso. Ndiye ndikuthokoza Kadi pobwera kumudzi ngati kwathu kuno kwa Chimwala, kwa gulupu a Chimwala. Atiphunzitsa zambiri, panopa masomphenya ndiye tili nawo. Ana athu kutsogoloku nawonso Azapi, akazapitiza zimenezi azaona sogolo lawo kuti ndilowala. Tathokoza kwambiri. Zina lija munati? Prisca Dafter membala wa gululi. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Ameneyo ndi a Prisca Dafter mmodzi mwa alimi ameneno akuchita ulimi pano pa malo ochitira za ulimi ku msika wa Njala EPA kumeneno tabwera chifukwa choti kukuchitika chionesero ataphunzitsidwa ndi anzathu a bungwe la card anati iyayi bwerani tsopano muzaone zimeneno tinaphunzira zokolola zake zotsatira pa maphunziro amene tachita. Tipitilirebe kucheza ndi alimi komanso alangizi amene ali malo ano. Chimene ndipemphe nchonena kuti no musasunthe, musatalikire kuti timve kuchokera kwa alimi ena komanso alangizi kuchokera ku card angakhalenso ahm mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe limene la Bread for the World limeneno limat. kuthandiza bungwe limeneli la CARD kufikira alimi a kuno kwa mfumu yaikulu Chimwala m'boma lino la Mulanje. Tiyeni tikhalire limodzi pamene tikupitirira ndi pologalamu yathu ya zaulimi pano pa Mzati. Tikupitilira kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene tawapeza pamalo ano pamene pamachitikira maphunziro a zaulimi wa kasakaniza. Monga ndinanena paja kuti tili kuno kwa Group Village Chimwala TA Chikumbu m'boma lino la Mulanje and kunoko ndi ku Msikawanjala EPA. Ndilinso ndi a. Ena mwa anthu amene ali pamalo pano ndifuna ndicheze nawo atifotokozere dzina lawo komanso atilongosolere experience yawo imene no apeza kuchokera no mu upangiri umene aphunzitsidwa ndi bungwe la CARD pa nkhani yokhuzana ndi ulimi wakasakaniza. Uh, ndikulandireni. Eh, zikomo kwambiri. Dzina? Dzina langa ndine Lester Chikumba amene ndili mwini mundawu komanso lead farmer. Mhm. Mm Ndithu. A bungwe la CARD akhala akuphunzitsani a Nkhani yokhuzana ndi ulimi wakasakaniza, tatifotokozerani mwinano ndi ziti zimene mwaphunzira kuchokera mu ulimi umenewu? A, Ndi zoona a bungwe la CARD atiphunzitsa ulimi wa kasakaniza. Mwachidule ndingoti atiphunzitsa nkhani ya ulimi koma m'njira zosiyanasiyana. ya gawo koma tilinso ndi gawo la kasakaniza pachiyambi sitimadziwa kuti tingathe kudzala mbewu komanso mitengo yobwezeretsa chonde kapena ya zipaso koma chifukwa cha njira imeneyi taziwa kudzera mu maphunziro awo moti panopa ndimene ndithu tikulimira tikusakaniza mbewu mitengo ya zipaso komanso yobwezeretsa chonde mnthaka zimenezo ndithu tikuzala zosiyanasiyana tomato achimanga Mhm. ndipo ambiri akumakhala ni mafunso kuti zikutheka bwanji tikuona mitengo kumaphatikiza ni mbewu zina achimanga kaya nsawawa chani Mm. zikutheka bwanji ndiye mwachidule chifukwa choti amati mulandu wa pamunda umathera pamunda mm. timatenga anthu aja kukaona kuti mukuona bwanji mm -hmm. ndipo sakusiyanisa amene akungozala padera kapena ifeyo tikusakaniza zikungooneka ndithu mwabwino mucha mm -hmm. kuzera m'maphunziro awo ndi mbewu zanji zimene no mwina mumazisakaniza ndi mbewu ina iliyonse imene mungathe kuisakaniza ndi mbewu inzake kapena pali uh, mbewu zenizeni kuti kaya ndi chimanga tiyerekeze mwina kuphatikizano ndi uh, zipaso zakuti kaya ndi nandolo nsawa zimene mwatchulazi mwina tiphatikize ndi mbewu zakuti kapena mbewu ina iliyonse ingathe kuphatikizana ndi nzake Ah, mbewu ina iliyonse ikhoza kuphatikizana komano kwambiri chimene tikumayang'ana ni mbewu zoti zizikhala ngati zikupasana phindu kapena zikupasana chakudya mwachisanzo kuzala chimanga ndi nyemba mm -hmm. uh, nyemba zija masamba akayoyoka ndiye kuti zikubwezeresanso chonde mu nthaka muja tikadzadzala chimanga china ndiye kuti chizikadya nthaka imene yachokera kunyemba kuja yeah. mazalidwe amakhala otani chimanga pomwepo nyemba pomwepo chipaso pomwepo phando limodzi lomwelo kapenano pamakhala space imeneno mumaperekano kuchoka pa mbewu ya mtundu wina kupita pa mbewu ya mtundu wina okay uh, mbewuzi tinazala ndithu m'ma space tinachita kuyeza bwinobwino mitengoyo ili m'malaini ake ndiye pakati apa tikhalanso ndi laini yoti tikhoza kuzala chimanga kaya nyembazo kaya nandolo chifukwa timayeza ngati ma 180 centimeters ndiye kuti mpata umene wa 180 centimeters ndi umene tikuzala mbewu zinazi sono mmasaitimu ndimene tazala ngati zipaso komanso mitengo yobwezeretsa chonde munthaka ndithu. Pamalo pamene taimapa taona nthochi, chimanga, tomato, aah palinso mitengo ina pamenepa ya zipatso. Mwina mbewu zimenezi zadzalidwa kwa nthawi yaitali bwanji, zatenga nthawi yaitali bwanji kuti zifike msinkhu umene zili, maka nthochi ndi mbewu, mitengo ina ya zipatsoyi? Uh, ulimi umenewu tinayamba mu 2023 unali mwezi wa november to december ndimene timazala mbewuzi moti kufika date ya lero tinganene kuti sitinamalize chaka sichinakwane chaka ayi koma mbewu zafika kale msinkhu umene tikuona kwa basi oho ndithu ndiye kuti mukauyerekeza ndi ulimi umene timalima m'mbuyomo ulimi umene ndi wamakolo Tinene kuti uwu ndi ulimi wabwinotu kwa alimi? kwambiri Oho. kwabasi tikuyamikira chifukwa choti zitithandizira kuti mchaka chonse Mm. tizipeza chakudya mwachisanzo nthochi Mm. ngati tikuipasa madzi ndikuti chaka chonse ikhala ikumabereka ndithu Mm. kumatipasa zipaso komanso nk- mkati mothiriramunso ndekuti ngakhale kaya ndi chimanga sitimaonanso kuti ni nyengo ya zuwa mmene mukuonera Mm. ndithu kuphunzira timaphunzira timaphunzisidwa opereka upangira amabwera koma nthawi zina timati tikaphunzira akapita anthu aja timabwererabe ku chimene ifeyo tinazolowera chimene timachita m'mbuyomo tasimikizirani amene akuphunzisani anzathu abungwe la kadi muwasimikizirenso alimi ameneno akutionera, za ubwino wochita ulimi wa kasakaniza kwa alimi komanso kuwatsimikizira a CARD eni ake kuti zimene mwaphunzira ndi zimene mwaziona ngati zosatira mupitilirabe kuchita ulimi umene wa kasakaniza. Ah, zikomo kwambiri tiyambe kwambiri ndi abale athu akadi mm -hmm. ah, ifeyo kwambiri tiyalimbikise abale athu akadi makamaka chifukwa cha uphungu umene atipasa Ah, tiyankhule poyera kuti uphungu umene atipasa ifeyo tiugwiritsa ntchito ndi cholinga choti tikhalebe anthu ozidalira ku nkhani ya chakudya komanso nkhani ya ndalama komanso tilimbikisa anthu ena amene ndithu amaona ngati mwina ndi zamasewera chifukwa choti tili kale ndi blackboard kuti tikhoza kumutenga munthu tiye ukaone ndipo aona ndi maso zikhozanso kumpasa chikoka n'kumachita zimenenso ife tikuchita komabe tipitiriza chifukwa tilipo alimi ochuluka ngati 20 ndiye kuti uyu akuphunzisawo uyu akuphunzisawo ndiye kuti kusogoloku tikhala alimi ambiri amene tizichita ulimi ngati umenewu ndithu komanso tikuwapempha abale athu a CARD-wo kuti ngati kungakhalenso zina zachilendo zimene sitinaziphunzire apitirizebe kutiphunzisa koma ife sitisiyira panjira tipitirizabe ndithu kusata njira imeneyi ndithu Tathokoza kwambiri. zikomo Dzina lija kwambiri munati? lesta chikumba Aha. ndithu Lead Farmer. lead farmer komanso mwini mundawo Aha. ndithu Tanyadira kwambiri. zikomo kwambiri amenewo ndi alesta chikumba amene ali mwini wa pamalo pano pamene tayima Zum- mmene mukuona kumbuyoku zili pamalo pawo pamunda pawo komanso ndi lead farmer uh, upangiri umeneno agwirisa ntchito wachokera ku bungwe la card akuti kuyambira mchaka cha 2023 chimene ndi chaka chatha mwezi wa November ndimene anayamba ntchito yokonza pamalo pano kuzala mbewu mosakaniza ndi mbewu zina chimanga taona pali tomato pali nthochi pano pali zipaso ngati mabulosi ndi zina zambiri. so chimene tipange pano tikhalabe tikupitirira kuchezanso ndi uh, anthu ena amenenso apindula kuchokera ku upangiri uh, umene bungwe la kadi limapereka chakumaperopeto ticheza ndi enaake alangizi uh, a bungwe la kadi komanso bungwe lija la bread for the world limene limaperekera thandizo pa nkhani yokhudzana ndi ulimi wa kasakaniza. Ine ndi Chrispin Dzimbiri, pulogalamu ya za ulimi pano pa Mzati. Tikhalirebe limodzi pamene tikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Takhalani pompo. Awa ndi mmodzi mwa alangizi ameneno akhala akuperekera ulangizi kwa alimi ameneno amagwira ntchito pa munda uno wachisanzo tifuna ticheze nawo nawonso afotokoze mbali yawo ngati mlangizi kuti ntchito yopereka uphungu komanso ulangizi kwa alimi amenewa yayenda bwanji inali yovuta motani komanso mwina kuchokera mu ulangizi umene akhala akupereka kuwaphunzitsa alimi pamalo ano mwina lerolo ndi okondwa bwanji akaona zotsatira zimene zikuoneka m'munda mmenemo ndikulandireni zikomo kwambiri mwina poyamba tatifotokozerani dzina komanso udindo umene muli nawo chabwino ine ndi charles house ndine AEDC kapena kuti mlangizi wamkulu wa Msikawanjala EPA pokhala mlangizi wamkulu wa ah, Msikawanjala EPA ndinu mmodzi mwa alangizi amene mmabwera pamalo pano kupereka uphungu ulangizi kwa alimi amene amachita ah, ulimi wawo pamalo ano sitikudziwa kuti ntchito inali yotani Ah, yakhala ntchito yosangalatsa kwambiri Ntchitoyi makamaka kutengera kuti alimi amene timagwira nawo ntchito kuno komanso anzathu a bungwe la card timayenda limodzi. Zimakhala zovuta zikakhala kuti mwina alimi amene mufuna mugwire nawo ntchito akubwerera m'mbuyo pa zochitika. Komano kunoko kwa Chimwala titha kunena kuti ntchitoyi yakhala yophweka chifukwa chonena kuti alimi amatengapo chidwi kwambiri koma chifukwa chonena kutinso makamaka zotsatira zapamunda pamenepa amatha kuziona mmene zikuchitira, tsogolo limaoneka ndithu nde yakhala ntchito yophweka kwambiri tisaname. Pofika lero, ndinu okhutira ndi zotsatira zimene zatuluka pa munda uno wachisanzo potengera ndi ulangizi umene munali nawo powapasa alimi amenewa? Ine ndithu ndi okhutira chifukwa munda umene mukuonawu, mbewu zomwe zili pamenepa zinadzalidwa December. So pofika tsiku la lero titha kunena kuti chaka sichinathe Aaa komano mutha kuona kuti akololamo tomato mmenemu, zipaso zina ngati mabulosi akololamo komanso nthaka ya mmenemu ikuoneka kuti aah ikuchita bwino tsopano. Kutsogoloku tili ndi zipaso zina ngati nthochi, tili ndi mitengo yobwezeretsa chonde nthaka momwemu imene ikuyoyola masamba kuti mwina nthaka yathu kutsogoloku idzakhala yabwino ndipo titha kunena kuti yayamba kale kuchita bwino. Ndiye ndine wokhutira chifukwa within a year tikuona kuti zotsatira zabwinobwino kutsogoloku. zabwino zikhala zikuchitika. Amatifotokozera alimi eni ake a za kalimidwe kamene inu munawaphunzisa koma mwina nkutheka anangofotokoza mwakumvesesa kwao simmene inuyo munawaphunzisira. Mumawauza alimi kuti azilima motani posakaniza mbeu pofuna kuti mbeuzo zikule mwathanzi komanso zibeleke zipaso zoyenera? Choyambilira ndi nkhani ya chilengedwe kuti tiyang'ane chilengedwe chathu mene chinalili mbuyomu ndi pano chikusiyana. So ulimi umenewu wa syntropic agriculture tikunena kuti koyamba chilengedwe chikhalepo. So chilengedwe chikakhalapo nde zipatso zija kapena mbewu zimene timakhala tikulima zija zimakhala kuti kutsatira kwa kupezeka kwa chilengedwe nazonso zimachita bwino. Choyambirira alimi azikhala ndi ganizo limenelolo. Chachiwiri ndikuonesesa kuti mbewu zimene zikudzalidwa mmenemumu si mbewu zongogula wamba koma mbewu zimene ifeyo timanena kuti akazipeze mwa ma agro-dealer zovomerezeka chifukwa mbewu zinazi tikamanena za zokolola kapena kuti yield ngati adzala mwina mbewu ngati za lokolo zimakhala zotsikirako kuyerekeza ndi mbewu zimene zili za ma hybrid. So chachiwiri imakhala mbewu then nkhani ino ya ma spacing kalimidwe ka mmene mukadzalidwe kuti kodi chifukwa choti mukadzalidwa mitengo mmenemo. muli mitengo ngati gliricidia muli mitengo ya jamu mukuyona muli mitengo ya mango momwemo mhm. nde momwemo mubwereso nthochi mhm. so spacing ya zinthu zimenezizi timafunika kuti anthu aja tikhale nawo limodzi kuti aziyitsatira ndithu kuti mpaka nakufika mmene zikuonekeramo mhm. tikanakhala kuti tatayana kunjira sibwenzi mmene zilira apa pambuya ya so timayesetsa ndithu kuti tizikhala limodzi eh, kutumiza kwa alangizi athu kunena kuti aiteni tikakhale nawo anthu aja ma spacing azioneka kuti akwadzala so cha- chachikulu nchonena kuti koyambirira mukangokonza ma spacing aja kwina kumazangosamalira nozinazo tifunanso ticheze ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe limene la Bread for the World amenewo amathandizira ah, kupereka upangiri ku bungwe la CARD limene limapereka upangiri wa zaulimi kwa alimi kuno kwa mfumu Chimwala. Maybe can you first of all introduce yourself? Ine ndine Marcus Lemke, mlangizi wa ku CARD, ndimachokera ku Germany, koma pakali pano ndimagwira ntchito ndi CARD zaka ziwiri. Are you able to understand Chichewa so that we can do our conversation in Chichewa? Yeah, kwambiri tinga Alright. tingacheze Ndimo- Chichewa chokha. over. Eh. Chabwino, uh, Marcus, uh, Ndi mmodzi mwa anthu amene mumatsogolera alimi kuno kwa Chimwala ku Mulanje kuwapasa upangiri okhudzana ndi ulimi wamakono, ulimi wakasakaniza. Tatiuzani ntchito yayenda bwanji kuchokera chaka chatha pamene tinabweranso mmene mumapanga initiate project imeneyi? Okay, uh, poyamba timaphunzitsa agroecology omwe ndi ulimi odalira chilengedwe. uh, ulimi wa makono uh, monga mu- munanena kale mm. ndiye eh, timalimbikitsa anthu ku, kuchosa um, kapena kuchepetsa zinthu uh, zi, zipangizo za kunja monga fetileza ndi mankhwala ogula mm. mbewu zogula mm. mbewu za hybrid mm. uh, tima, timaphunzitsa maluso osiyanasiyana mm -hmm. uh, alimi ang'onong'ono ndiye pang'ono ndi pang'ono ah, amaphunzira ku, kukhala ah, ku, kudalira okha Mhm, eh, ndi ulimi wawo mhm, eh, chifukwa chake tinamanga munda wa chisanzo Mhm. eh, uwu eh, timapanga syntropic agroforestry Yes. ulimi wopatikiza mbewu ndi mitengo Mhm. eh, mitengo imene imabwezeretsa Yes, chonde m'nthaka kapen ka- komanso eh, mitengo ya zipatso imapereka eh, phindu yeah. Now, I, um, XPC yakhala yotani upangiri mutawapasa alimi kufikira panopa is now close to one year muziona kuti zosatira ndi zopindulisa komanso ndi zokukondweresani potenga ndi mmene mwaphunzisira alimi amenewo And, uh, nanena kale kuti tangoyamba kumene mm. miyezi 10 yapitayo mm. um, koma munda uwu udzasintha kwambiri chifukwa mitengo idzakula, uh, idzayitukuka um, ti, tidzapeza phindu pang'ono ni pang'ono mm, chifukwa zinyalala zimachulukitsa ndi nthawi mm -hmm. eh, monga masamba a gliricidia masamba a moringa eh, ko- komanso mitengo ya nthochi ya em, posachedwapa tikolola eh, zipatso za mabulosi ndiponso za nthochi komanso tima- timapanga kafukufuku ya, eh, agroecology ndi luso la kafukufuku ndi eh, ndiyesa kulima nzama chitowe eh, komanso chana, chana eh, chana mm. mm, komanso minti basil mm. ma spices osiyanasiyana mm. yeah ndiye tima yes- timayesa yeah zinthu zingapo tatisimikizirani za ubwino wa ulimi umene wakasakaniza maka mbewu ndi mitengo ya zipaso pa nkhani yokhuzana ndi a chonde kusakokoloka kwa chonde komanso kubwezeretsa nthaka cho, uh, uh, chonde mnthaka uh, how is it so beneficial okay um, poyamba timafuna kulimbikitsa kuti nthaka imakhala yophimbira chaka chonse ndi zinyalala monga ya eh, mapesi kapena eh, em, Madeya. ma- madeya mpunga Mhm. ya komanso timatengulira mitengo Mhm. zinyalala zija ti- timaphimbira panthaka Mhm. ndi ubwino ndi kuti chinyezi chimakhala mnthaka komanso zamoyo ko- eh, tizilombo timaf- timazifunikira Mm. em, ku um, when it Ku- comes to manure making ya koma kulipirira matenda kulipirira zi- zilombo kulipirira eh, ma- madzi ose- osefukira komanso kutentha ya eh, uli ndi ulimi uwu uli ndi u- ubwino ambiri kuti ena amakakamirabe kulimano a mbewu imodzimodzi komanso kugwiritsa ntchitono ah, mankhwala akuchupa ameneno amapereka chiopsezo kwa anthu mwinano akamadya mbewuzi kuti akhoza kuononga moyo wawo mwalangize bwanji kuti asiyeno zimenezozo ayambe kugwiritsa ntchitono ah, izi za- za- za- za makono zimene sizifunano mankhwala a kushopu sizifuna fetereza wa kushopu ah, zi- zimene zioneka kuti no ndi zopindulitsa ku moyo asiye tawauzani asiye asamagwiritse ntchito za- za- za- za kushopu eya um, kuti mu- mwa- mwanena kale kuti amadalira zipangizo zija za, za shop ya eh, koma em, patsogolo amafuna kupanga pindu koma si- sizophweka kupanga pindu ngati mu- mumadalira zipangizo zija zimene boma lim, eh, limalimbikitsa ya ndiye tifuna ku- kuti amapanga feteleza wa chilengedwe feteleza wa madzi ndi zipangizo za chilengedwe za lokolo um, eh, timalimbikitsa kudzala nsenjere mwachitsanzo kuti tili ndi zinyalala zokwanira ku, kupimbira nthaka komanso mitengo imabwerezetsa ncha- eh, chonde m'nthaka monga glisidia eh, monga moringa timazigwiritsa ntchito kupanga manyuwa amadzi komanso ndowe ngati ilipo eh, zomera zimene zimapatsa chonde nthaka ndathokoza kwambiri makasi ndathokozanso zikomo kwambiri welcome afotokoza moteromo makasi a za nkhani yokhudzana ndi a upangiri umene amapereka kwa, kwa alimi kuti no ndi wofunikira kwambiri uwu anthu tisiye kudalira maferereza aku shop aja amakhala ndi ah, kuipa kwake makamaka mthupi kum- kum- kumbewu ah, komanso mankhwala pa mbewu a ku shop ameneno amakhalanso ndi kuipa kwake a, anthu tikadya zimene zijazi koma panopa tiyambe kugwiritsa ntchitono a zinthu zimeneno ndi zachilokolo achina moringa amene akunena kuti ndi ofunikiranso kwambiri mthupi pa nkhani ya chitetezo cha mthupi ndi zina zotero awa ndi bwana mphaso kuchokera ku bungwe la kadi ndikulandireni zikomo kwambiri tinabwera tinakumana malo omwe ano chaka chatha i think should be mwezi wa november November, pamene mumadzakhazikitsano a ntchito yophunzitsa alimi kunoko pa munda uno wa chitsanzo yayenda bwanji ntchito kuchokera that time kufikano chaka chino mwezi uno wa september Ah, kuchokera november kufika pano ntchito yayenda bwino kwambiri ah, monga mukuonera nthawi imene ija timangoyamba pamalopa panali pa beya ndithu panalibe chilichonse chimaoneka komano kufika pano taphunzirapo zambiri ndithu Ya, monga tinanena kuti malo awa ndi ophunzirirapo komanso achionetsero ndeno pali zambiri ndithu zimene ife ngati abungwe la kadi anzathu aboma komanso alimi eni ake taphunzira pamenepo Can you share with us mwina ma experiences amene mwapeza kuti mukwasintha anthu kuchokera kulimi wakale kubwera kulimi watsopano mwina zovuta sizimalephera komanso ah, mwina ntchito inali ya hard motani kuti anthu apange adapt nkuyambano kuchita zimenezi kufikirano lero mmene tikuziona kuti at least zapindula Um, mwina zovuta kwenikweni tikhozonena kuti chinthu chikakhala cha chachilendo eti kumachuluka kukayikira kuti koma zomwe zikukambidwa nzothekadi Ah, komano kuchokera pamenepo takwanitsa ndithu kusintha kaganizidwe kathu Mhm. Ah, kuti tikanena ntchi- mwina ntchito kuvuta ntchito imachuluka poyamba Okay. poyamba kuti ukhazikitse zinthu ntchito yake imachuluka komano titangodzala ndi kuphimbira malo onsewa kwinakuno ntchito yake ndiyophweka chifukwa sitikubweranso kudzakumbanso ah, mizere ina mmenemu Mhm. Ah, sitikubweranso kapena kumadzapalira kutani Mhm. komano malowa Ah, mbewu zonse zimene zikukololedwa pamenepa zikudzalidwa ndi kukololedwa opanda kutembenuza tembenuza nthaka so ntchito yake sikuti ndi yayikulu kwambiri experience yake yakhala yabwino kwambiri ah, mukuyidziwa ino season ya yomwe tinali nayo ya mvula ya 2023 2024 Yeah. mvula yake inali yovuta kwambiri Ya njomba. ya njomba komano malo awa chinthu chimene chinakwanitsa kusintha maganizo a anthu ambiri anali oti malo awa chimanga chake sichimauma pamene minda yo- yozungulirayi chinauma chimauma ndeno mpamene amayamba kumaona kuti oh, ulimiwu ukusiyana Ah, komanso ah, kugwiritsa ntchito zachilengedwe zimene zili pamenepa Ah, zathandiziranso kuti Zioneke kunena kuti tikamati chilengedwe chitha kutitumikira ah zikutheka pamenepa. Are you satisfied ndi zimene mwapeza after no mu this uh, 10 or to 9 months uh, period imene mmaphunzitsa alimi zotsatira zimene mukuzionazi ndinu okhutira? Ah kukhutitsidwako kulipo ndithu pa zimene zakwaniritsidwa pa miyezi 10 imeneyi ah chifukwa Mitengo imeneyi monga ndanena mmene munabwera poyamba paja tinali tikungoidzala ing'onoing'ono komano yakula chonchi, nthochi zonsezi zakula, pakuoneka ndithu pali kankhalango kophatikizidwa ndi mbewu. Komanso tikayang'ana nthaka yathu mmene timayamba ndi mmene ilili pano, nthakayi inafewa komanso ndi yachonde moti ulimi umene ukuchitika apa sipakuthiridwanso fetereza weniweni aliyense. Aaa komanso tikayang'ana kaganizidwe kathu kuti mukacheza nawo anthuwa nkumakufotokozerani za pamenepa tikuona kuti kukhutitsidwako kulipo ndithu komabe tikuyang'anabe mtsogolo kunena kuti pali zambiri zoti tiphunzirebe chifukwa mitengoyi ikhala cholinga chathu nchonena kuti ikhalebe kwa zaka kuti tione kuti kodi ulimi umenewu umasintha motani mm -hmm. pa mitengo mmene ikuonekera ikukula mosiyanasiyana mm -hmm. muli mhm. ina yokula msanga ina yokula pang'ono-pang'ono mm -hmm. uh, komanso ntchito zake mitengo inayi sizidayambe kuoneka kwenikweni mm -hmm. so muli zambiri zoti tiphunzire mmenemo what is your next move from now kupita kutsogolo zipaso zina ngati nthochi sizinabereke Mmene mwateromu mwazisiya kapena you continue kubwerabe pamalo pano ndikuzayendera no mmene alimi akuchitira komanso kusogoloku kuti mwina tifikire no alimi onse kuno ku Mulanje mutani? Uh, ngati project uh, tikhoza kunena kuti ili nde tikutseka pano okay. Komano kadi ngati bungwe Mulanje muno ili ndi ma project osiyanasiyana ndekuti azilangizi ake akanalimo so uh, kubwera ndi kumadzayenderabe malo anowo ndi zotheka ndithu ndipo tikhala tikumapanga zimenezo tilipo ambiri oti timakhalanso tikugawana nzeru zosiyanasiyana uh, maganizo athu ndi onena kuti kutsogoloku minda ngati iyi itakhala yochulukirapo kunena kuti tikhoza kuthandizana kuti tifalitse ulimi ngati umenewu komanso kuwonjezerapo alimi 20 amene tikugwira nawo ntchito apa amene aphunzira uh, anawonso akutenga zinthu izi pang'ono-pang'ono ndi kumakazipanganso minda yawo munjira imeneyo nde kuti tikhalanso kuti tikufalitsa uthenga umenewu kuti ukupita patsogolo tathokoza kwambiri zikomo kwambiri mmenemo ndimmene tachitira kucheza ndi alimi osiyanasiyana ameneno aphunzira upangiri wamakono atsopa- a- a- wamakono a wa kalimidwe ka kasakaniza mbewu komanso mitengo imene ndi yobwezera chonde m'nthaka, mitengo ya zipatso. Tachezanso ndi alangizi osiyanasiyana, ena ndi ameneno tacheza nawo posachedwapawa, a, a Mphatso kuchokerano ku bungwe limeneli la CARD. Ndithokoze kwambiri kuti tinali limodzi m'programu imeneyi ya zaulimi pano pa wailesi komanso kanema wa Mzati. Ine langa dzina ndi Chrispin Dzimbiri, malo mwa mkonzi komanso muwulutsi wa programu imeneyi Mercy Madzi Akaola. Pamakina panali Joe Somera. Kufikiranso tsiku lina mmene tizakumane mu program yonga yomweyi ya Zaulimi, ndikufunireni zabwino zonse pamene mupitilira kumvera komanso kuonera ma program osiyanasiyana pano pa Mzati. Tapita.